a na-esi n'atụtụ ụkwa ama ndị na-abụ ụbụ nri a na-esikwana n'isi ahụ ama ka ụtọ nsị na-adị maka na ọ bụ onye bịara mmadụ nso na-anụ isi eze ya mana ọ bụ ihe na-ewute nke ukwuu na onye kwesịrị ịgụgụ gị na i benwa akwa bụzi ya bụ ihe mere gị ihe i ji ebe akwa ntị adịkwa Oziọma bụ nwata mara akwụkwọ nke ukwuu ọ gbara naanị afọ iri ọ bụkwara naanị ya bụ nwa nne ya ji tupu o si be di ya wee laa maka na di ya na-egbukarị ya ilu oge niile nne Oziọma wee malite kemgbe ahụ o si na be di ya laa na-achụ achụ na-enwude enwude iji hụ na o nyere Oziọma ezigbo ọzụzụ maka na ọ bụ Oziọma bụ naanị nwa o ji nne Oziọma bụ nwaanyị gbasiri ike ọ na-azụ ahịa elu ọ bụ ha bụ ndị na-ama gwongworo gaa ugwu awụsa gaa zụrụ ahịa ha si ebe a buru ahịa ha gaa ugwu awụsa gaa ree ha ewere ego ha retara ebe ahụ goro ihe butekwa ebe a ree oge ọbụla ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eti nne Oziọma nọ n'okporo ụzọ ihe o ji amagharị ihe a ka o nye Oziọma ezigbo ọzụzụ na ihe afọ ga-eri maka na afọ anaghị ekwe ọkpa zuo ike ihe a ka ọ na-eme ụbọchị niile o wee ruo otu ụbọchị ha agachaana ahịa na-abata n'abalị gwongworo nne Oziọma nọ n'ime ya wee makpuru n'okporo ya bụ n'ime olulu nne Oziọma wee merụọ ahụ nke bụ na ọ naghị ekulitenwu ọtọ Oziọma wee si na ụmụaka wee na-akpagharị ya na wheelchair chi bọọ n'isi ụtụtụ Oziọma ga-elezi nne ya anya Oziọma ga-agba chuo mmiri Oziọma bata ọ zaa mbara sie nri hichaa mmamịrị na nsị nne ya nyụrụ n'ebe ọ nọ maka ọ naghị ekulitenwu ọtọ Oziọma esi na ụmụaka wee na-ata ahụhụ a o mekọrọnwa ihe ndị a ọ bịa kwaga nne ya ebe ọ ga-anọ wee na-elesa anya ọ bata kwado akwụkwọ nke ya gawa akwụkwọ tupu ọ na-agaru akwụkwọ ọ gaana n'azụ oge a marana ya amara n'ụlọ akwụkwọ dịka onye na-abịa n'azụ oge onye nkụzi ebido pịawa ya ihe ma ọ pịawa ya ihe o nye ya ọrụ ọ sụọ mana onye nkụzi anọkatabu otu ụbọchị jụọ Oziọma ihe mere o ji abịa n'azụ oge ọ naghị agba Oziọma nso ka ọ mara ihe bụ nsogbu ya naanị ihe ọ ma bụ ya kpara mkpịsị n'aka na-apịa ụmụ akwụkwọ ị mara na ụmụ gbachara agbọghọbịa a na-enye ọrụ nkụzi ha agaghị train mara ka ọrụ nkụzi na-adị ya ma gbabịa n'ụlọ akwụkwọ nye nwata akwụkwọ ekwentị ya senwe ya foto ọ tọọ ọnụ azụ e see ya ọ rapụta ire e see ọ rọjie ụkwụ ya e see ọ bụrụ ihe a ka onye nkụzi na-arụ n'oge niile a na-apịacha Oziọma ihe ọ gụgụọ onwe ya tachie obi kwere na otu ụbọchị na ọ ga-adịcha mma ọ bụ eziokwu na Oziọma anaghị enwe ohere ịgụ akwụkwọ mana ọ naghị ada ule chukwu kechara ya nye ya amamihe na nwata Oziọma anaghị ekwuwali okwu ọ na-aga nwayọọ ọ bụ ome na nwayọọ ọ bụ nwayọọ ọ na-eme mere ụmụ akwụkwọ ibe ya ji egbunye ya aka n'anya ị hụ ya ọ na-agara onwe ya ị nwere ike ịsị na ọ jụrụ oyi e mebie ihe a sị na ọ bụ Oziọma a nyụọ ahụrụ a sị na ọ bụ Oziọma maka na nwata anaghị ekwuwali okwu ọ na-eme ka onye na-asọ mmadụ asọ oge ọbụla a na-apịa ya ihe n'ụlọ akwụkwọ maka ọ naghị epress efe ya press ị hụ efe ya o jukwụchaa nne ya na-agbagharị ụmụ ihe ndị e ji ha ahụ ọ bụ nwata na-ebu n'elu na-ebu n'ala nwata si na pillar gbaruo na post ibu nwata na-ebu ka isi ya akwa ya dọkwuchaala n'ike onye ga-emekwaranụ ya onye na-emere ya nọ n'ute ọrịa o wee rute otu ụbọchị otu nwata akwụkwọ ewee na-achọ ego ya achọ ụmụ akwụkwọ oziọma sị na ọ bụ oziọma were ya maka na e mepere akpa ya hụ 3000 naira o ji 3000 ọ chọrọ iji egotara nne ya inhaler maka nne ya na-enwetụ asthma etu a ka onye nkụzi ya si wee were ego ahụ pịa oziọma ihe ọ jụghị nwata onye nyere ya ego ọ jụghị ebe o si weta ego ihe ọ ma bụ na ọ hụ na nwata a na-ebe akwa tinye na nwata ahụ na-ebe akwa na nna ya ji ego ọ na-ebute ha n'ụlọ akwụkwọ n'ụtụtụ ọbụla ọ bụ na ọ ka o nweta iru ọma n'aka ndị a amaghị m wee 3000 ahụ nye nwa ahụ oziọma wee begide akwa n'ụbọchị ehihie ahụ si na klaasị pụọ ịhụ anya ya ọ na-acha kwụrụ onye nkụzi ha ewere mkpịsị gachikwute ya n'ime ụlọ akwụkwọ ihe niile mere ụlọ akwụkwọ ehihie ahụ oziọma ama ihe e mere naanị akwa ka ọ na-arụ na-eri akwa ka nri agbasa oziọma laa wee ruo n'abalị ehihie ahụ arịrịa nne ya wee karịa oziọma eburu mpalaka n'abalị na-agbagharị na-aga n'ụlọ ndị agbata obi ha ụfọdụ kwara apụta ụfọdụ ekwe apụta tupu ndị kwara apụta na-enye aka nne oziọma agafeela oziọma wee bee n'ụbọchị ehihie ahụ ọ bụ otu onye agbata obi bụ ihe kpọrọ ya ihe ya bịa na ha ọbịa na o ruo echi ka a mara ihe a ga-eme ka chi bọrọ ewee gwuo ala lie nne oziọma etu a ka oziọma si wee nọrọ ọzọ enwezi onye enyemaka ewee bịara n'ụlọ akwụkwọ nwata ahụ sị ọ na-achọ ego ya achọ nna ya wee kwọrọ ya bịa n'echi ya wee sị na o nwetara ego a n'akpa nwa ya na onye nyere ya onye nkụzi asị na ọ na-ebe akwa sị na ego ya bụ ewee nweta ego n'akpa nwata akwụkwọ wee nye ya nna ya sị na o nweghị ego e nyere ya na ọ na-eji anya ahụ ego onye nkụzi ha wee nara ego ahụ wee donwe wee sị mgbe Oziọma bịara akwụkwọ ka o were ego ahụ nye ya onye nkụzi ha echere Oziọma ụbọchị ehihie ahụ ọ hụhụ chee ya echi ya ọ hụhụ ka otu izu ụka gara ezigbo ahụ ọkụ wee doo Oziọma maka ihe a pịakọtara ya na akwa o bekọtara dị n'ebe onye ya para o ruo n'abalị ọka nkụ maka ọ bụ naanị ya bi enwe nwanne ahụ ọkụ erela ya izu ụka abụọ ọbara ya wee gbatuo tupu a na-agbagharị ama ihe na-eme nwata gafere etu a ka Oziọma si wee nwụ ụmụ akwụkwọ wee buru ozi a wee bujere onye nkụzi sị na nwata ahụ o kere ihe Oziọma na ọ nwụọla wee jụwazie ka o si wee mee ewee kọwara ya ka o si wee mee kọwazie ya akụkọ banyere nwa ahụ ka o si gbalite ịta ahụhụ ka nne ya si wee nọrọ n'ute ọrịa ka o si ebugharị nne ya na ka o siri ghara inwe onye enyemaka akụkọ a metụrụ onye nkụzi ha n'ahụ wee bee akwa mkpụrụ obi wee tie mmakwaara sị na ọ bụ na ọ ma ya agbaa nwatakịrị nso ọ bụrụ na ọ ma ọ gaghị na-apịa nwata ihe late mara ihe mere o ji anọrọ onwe ya mana mmadụ ama n'echi a sị mara bute ụzọ mara ekpeta azụ ọ bụ mgbe ahụ ka o ji wee mara na nwatakịrị anaghị ezu ohi ọ bụ mgbe ahụ ka o ji wee mara na aka nwatakịrị a dị ọcha anya onye nkụzi chagharịa anya mmiri tasịa ya n'anya o were hanky na-ehicha ụmụ akwụkwọ ghara ịma ihe na-eme wee bụrụ otu a Oziọma si wee nwụ gee m ntị ị bụrụ onye nkụzi ụmụ akwụkwọ site n'ọta akara ruo mahadum meta ụmụ akwụkwọ gị enyi mara ihe ha na-agabiga ejizina etu ha si eyi uwe ejizina etu ha si eme wee na-ekpe ha ikpe oge ụfọdụ ihe ha na-agabiga karịrị ha mana ahụghị onye a kọrọ o nweghị ka ị ga-esi ga ama ihe ha na-agabiga abụ na ị bịa ha nso maka na ọ bụ onye bịara mmadụ nso na-anụ isi eze ha ọ wụ gị kwesịrị ịbụ nne ha nke abụọ gịwa kwesịrị ịbụ nna ha nke abụọ ihe ahụ ị ga-eme nwa gị mee ya ndị a ha pụtagodu agaghị echefu gị abụkwara onye nkụzi na-etinye ihe mgbu n'ihe mgbu ha akepụkwara na ụmụ akwụkwọ e nyefere gị n'aka ka ị lezie anya maka na ewezụga ha ị gaghị aza onye nkụzi jiri nwayọọ hikwa asaa n'anya maka na ihe ahụ e mere ebule ịbụ atụrụ iwe ntị adịkwa ya gazie